ọ na-abụ amakata mma na nkume ọta nchara mana nracha ụtọ abụ ebe okwu dị ebe okwu dị bụ ịnyụ mkpụrụ ya maka na a na-ekwu ọzọ a na-eme ọzọ abụ ihe nwoke ji ebi n'ime ụlọ ntị adịkwa ị bụrụ nwata akwụkwọ nọ na mahadum mara ihe iji nọrọ ebe ahụ abụkwara ndị gara na ibe gị gara ihe iji nọrọ ebe ahụ abụla na ọ ka ị gụcha nweta ọrụ mba na ikwesa ka itinye akwa gị niile n'otu ekete itinye ebe itinye ebe ya bụrụ na ihe iji nọrọ ebe ahụ bụ ka i wee hụ ụzọ ka ibe gị maka nwoke na nwaanyị gụọ akwụkwọ ha hụ ụzọ ka ibe ha ka ị gbanwee etu i si eche na mbụ ka ị gbanwee etu i si ekwu okwu ka ị hapụ ịdị na-atụ ibe gị ụjọ ka ị hapụ ịdị na-asọ mmadụ ibe gị asọ ọ bụ ihe eji aga mahadum ịgụ akwụkwọ ga-eme gị mara na mmadụ niile bụ ofu n'agbanyeghị onye ọ bụ ị ga-agwanwu onye ọ sọrọ ya bụrụ okwu ka hapụ ịbụ na ịgụcha ozugbo ịnweta ọrụ n'ụmara ebe dị otu a maọbụ ebe dị otu a mba nwanne ụwa dị ka eche ọ bụghị etu isi chee ya ka ezi adị nne gị maọbụ nna gị bụrụ onye ọrụ aka maọbụ bụrụ onye ahịa biko gbaa mbọ tinyesi ihe ndị ahụ ha na-eme anya ọ bụrụ onye ọrụ aka mụta ihe ahụ ọ na-arụ ọ bụrụ onye ahịa mụọ ahịa ahụ ofuma ọ bụgodi na ọ bụ ihe ndị ahụ bụ ihe ndị ị ga-eme ha abụrụ n'uru nye gị ha efu ha efu chaa chaa maka adịghị ama ama chere ka m kọrọ gị otu akụkọ ndụka ihe bụ onye ahịa a maara ya mara n'ahịa ọ na-azụ mana ụmụ niile ọ mụrụ onweghị nke na-agba nda n'ahịa ọ na-azụ onweghị nke ị jụrụ otu ọnụ ahịa ọ mara ihe ha na-eme bụ ha siri ụlọ akwụkwọ bata ha agawa lesson emechigodi akwụkwọ ha nọ lesson ihe ndụka ihe na-ekwu bụ ebe ya na-agụghị akwụkwọ na ụmụ ya ga-agụru akwụkwọ n'ebe ọ sụrụ ihe na-ere ndụka ahịa bụ sales boys and sales girls ụmụ ya ama ọnụ ahịa ụbọchị ụmụ ya pụtara n'ọdụ ahịa nke ị jụrụ ego ole ka a na-ere nke a ọ sị i don't know ị jụọ nwa ya nke ọzọ eme ihe a na-ere nke ọ sị no ngwanụ nna nnọkwanụ ị nọdụ ikujuru chaa ọ bụ na onwe ya ga-eresa gị ahịa nga apụ nwa maka na ụmụazị ama ọnụ ahịa nke hụchara o buru mgbamgba ekwentị ihe a na-agba n'ime ya bụ sọ game ihe a ka ha mechara gụchaa mahadum abụọ n'ime ha pụọ obodo oyibo gaa mee masters ndị ọzọ nọrọ n'ụlọ mee masters nke ha emechara mee phd mana onwe nga ahụrụ ọrụ ụmụ ndị nwaanyị atọ alụchaa di di ha bụ ihe na-ebu ha maka na ọrụ adị ya di ha ebukata n'ike agwụ oge ụfọdụ a na-adụ aka n'ọnụ oge ụfọdụ apịsịrị ya nke ndị nwoke ka na njọ maka nwoke ọbụla na-anyụ mmamịrị bu ibu n'aka maka na ije nwoke bụ na ị kpọta kpọkuru na nna ha na-ejizi ike nye ha ego ka o si nye ha mgbe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ihe ọ na-ekwu bụ na ọ zụpụtara ha onye ọbụla chọọ ụzọ ya nke osote diọkpara emegide ree ụgbọala nna ya bunyere ya iji wee zụrụ onwe ya gwa m ma ọ bụrụ na ụmụazị a tinyesịrị anya n'ahịa nna ha na-azụ ọ ga-adịrị ha etu a nke pụta ozugbo nwere ihe o ji wee biri ọ bụkwa onye jere n'ịma gee m ntị ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee nwa gị si na sekọndịrị pụta ya bụrụ nwoke ya bụrụ nwaanyị ya were otu afọ mụọ ọrụ aka tupu ọ banye mahadum ọ bụrụ ịbụ onye na-azụ ahịa ya tinye ya n'ahịa ahụ ị na-azụ tupu ọ banye mahadum maka na ọ banye ọ ga-eji ya na-egbo mkpa ndị ụfọdụ na-arụchara ọrụ ahụ wee na-enwechara ego akpa na-eji ya eleru onwe ya anya n'oge ụfọdụ ọ bụrụ nwaanyị ọ gụchagodi akwụkwọ lụọ di ọ gaghị abịa cheme ọrụ bekee ndị ọrụ bekee a na-erijuzi afọ ihe na-etinyesi ego mana anaghị atụkwasịra ha ego n'elu ụgwọ ọnwa ha ihe ndị ọzọ na-arịgo mana ụgwọ ọnwa ka nọ ebe ọ nọ ihe mere eji echi ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọnụ n'ala na be di ha bụ na ha enwe aka ọrụ ihe ọbụla a na-adị ha eyi nwoke bugidezi ike gwụ ya ya bụ na esemokwu adaana mana ọ bụ na o jiri aka ọrụ wee jebe di ya mmadụ aga emere ya tụtụ ga aga ọchị otu ihe kụkọrọ ma ọ bụ na ego ọdụ ahịa dị ya ọ nọrọ ebe ahụ na-apịchata obere obere wee na-enyere ezinụlọ aka na-eleru onwe ya anya ọ bụkwa ihe a na-ekwu mgbe a na-eje eje ka a na-ekwu mgbe a na-ala ala etu ọ dị nwaanyị ka ọ dịkwa nwoke ya ka ọtụtụ ndị mmadụ ji asị na ha maara ha ewere ego niile ha ji wee zụ ha n'ụlọ akwụkwọ were ya bido otu ihe na ugbu a ha amara ebe ha nọ ihe ha ji ekwu ya bụ na ihe ha ji banye mahadum bụ ka ha were gụchaa nweta ọrụ ọ bụghị maka ịhụ ụzọ ha were akwa ha niile tinye n'otu nkata mana o hiebe onye gụchara akwụkwọ nwekwara ike mụọ ọrụ ka i si na mahadum pụta chọọ otu ihe mụọ i bido ya ozugbo maka a hụghị ebe e bidoro aka e bido ya n'ikpere ka ọ hapụ ịbụ ị gụcha nke ụtụtụ na nke ehihie na mgbede i jeme lesson e mechie akwụkwọ ị nọ lesson were ohere ahụ chọọ otu ihe jide aka ka ọ ga-abụ ị gụcha pụta jide ihe ahụ aka oge ana echekwa mmadụ ọ bụ mmadụ na-eche oge ọ bụ ọrụ adị n'aka ụmụ okorobịa ji ebiari aka na-eme ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ma e zughị ohi a tọma mmadụ ị mara na iwu ohi bụ onye ọ na-agụ na-eje onye na-eje ka a na-ejide onye a na-ejide ka a na-egbu ọ na-abụ a tụọ ilu nkịrịka nkata onye ahụ tara ewee mara jirikwa ya dụdo onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo ntị adịkwa ya gazie